kɛnɛdugu an'a nɔkandugu cɛ ni muso denmisɛn ani makɔrɔba an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo bi ntɛnɛ in na ntɛnɛ tilema bɛɛ k'a daminɛ nɛgɛ ɲɛ muga la ka taa bila nɛgɛ ɲɛ muga ni fila la an be to ka ɲɔgɔn sɔrɔ dolow kibaru kɛnɛ kan o kuma ala ye bi ta jira an na an bɛ ayiwa ale ala barika da ale min ye bi jira anw ni aw la ɲɛnamaya ani lafiya la o kuma an ti ɲinɛ k'o ala fo ayiwa bi fɔna maa minnu kɔ fana an bɛ dugawu dɔ kɛ ala k'u dayɔrɔw suma u y'an kɔn kiti min na ala k'a nɔgɔya ala ka ɲɛnama bɛɛ lajɛlen ɲɛ sani an ta saya don cɛ a ka da la k'a fɔ jɛkabaara hukumu kɔnɔna na sa ɲɛmaa n'o ye jean sakɔ ye o bɛ ka koɲɛw kɔlɔsi o nɛgɛw karafe o bɛ isumayila sise de bolo kuma baraniw na a bɛ deli ka maa minnu lamɛn karimu sanogo o kuma n'a ye anw maa fila kumakan mɛn o kɔrɔ ye ko dolow kibaru kɛnɛ ko a sigila omaru an bɛ lamɛnbaa cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen fo yɔrɔ jan ani yɔrɔ suru ko bi dolow kibaru kɛnɛ a foli ka kan ka kɛ a la baw ntɛnɛn don a bɛnna san ba fila ni wolonfila ntɛnɛn laban ma ntɛnɛn wɛrɛ tɛna ye bilen san ba fila ni wolonfila kɔnɔ bi kɔfɛ o kuma an bɛ ala barika da o la dɔw ye salon ye olu ma ɲinan ye premier janvier ye salon mhm. ayiwa o ye dɔw sɔrɔ balo la ayiwa ɲinan ta 31 ma olu sɔrɔ balo la o kuma i ka da la k'a fɔ ala de bɛ se kow la ɔ n'a ye ayiwa a jira anw minnu na ɲɛnamaya la mhm. an bɛ ala fo an bɛ ala sɛbɛkɔrɔ fo omaru Ala tɛ se ka fo a ka baara la baw n'a danna adamaden yɛrɛ danni ma fɔlɔ i tɛ se ka ala fo ka s'a dan na nka jɔn kɔni i dan ye ŋaniya yira de ye k'a jira ala la k'a fɔ a ye min k'i ye a diyara i ye ala barika da ala fo i se de y'o ye n'o tɛ i tɛ fɛn min yɔrɔ dɔn i tɛ se ka ɲuman k'o ye i tɛ se ka juguman k'a la ɔ o kuma ala min ye san ba fila ni wolonfila jira an na ka na se nin waati in ma an b'o ala fo k'a barika da gɛlɛyaw ye maaw sɔrɔ san tɛmɛlen kɔnɔ dɔw bɔra u ta la dɔw tora u ta la farigwanw ni ayiwa diɲɛ gɛlɛyaw gɛlɛya si ka ca hɛrɛ si ka ca dɔw ye hɛrɛbaw sɔrɔ san tɛmɛlen in kɔnɔ dɔw yɛrɛ ye tɔɔrɔbaw de sɔrɔ dɔw tora u ta la dɔw bɔra a se bɛ ala ye an bɛna don sankura min kɔnɔ dɔw bɛ to dɔw bɛ bɔ fana o kuma an b'a ɲini ala fɛ ayiwa ni bɔtaw bɛna ye sankura kɔnɔ a k'a to anw ni lamɛnbaaw ka k'o la a k'a to anw ni lamɛnbaaw ka kɛ kisibaw la a k'an bila ayiwa a fan ɲuman fɛ k'an tanga ka bɔ a jugumaw ma n'o tɛ fɛn fila de bɛ setigi ala bolo omaru maaw bɛ baga ɲɔgɔn ma n'o tɛ ɲuman ni juguman a bɛɛ kɛbaa ye setigi ala de ye limaniya dɔgɔya de bi na n'a ye n'o tɛ ba bɛ furu juguw ɲɛna ka kɔnɔ ta juguw ɲɛna ka n'o den wolo juguw ɲɛna omaru k'o taama ka n'o kɛ maa ye nka n'o gɛrɛjɛgɛ dɛsɛra ka ko min d'a ma don min na a bɛ fɔ ko juguw de y'a kɛ se tɛ juguw ye n'o tɛ i ba tun tɛ furu se tɛ juguw ye n'o tɛ i kɔnɔ tun bɛ tiɲɛ se tɛ juguw ye n'o tɛ i jiginni tun bɛ to se tɛ juguw ye n'o tɛ i kun tɛna bɔ bilakoroya yɛrɛ kɔnɔ jango ka funankɛninya kɛ jango ka na ko dilan ɔ nka ni ala ye tɔɔrɔ se min ma don min na mhm. a hakili bi ɲinɛ ala yɛrɛ kɔ mhm. nka n'i ye hɛrɛ sɔrɔ mhm. i bɛ ala tanto ɔ o kuma ne bɛ fɛ ka min fɔ maaw ye an ka ala fo jugumaw la fana an k'a fo hɛrɛw la ala de bɛ se ka hɛrɛ ani tɔɔrɔ se adamaden ma ɔ n'o tiɲɛna maa o maa bolo omaru a ka ca la i ni ala ti diya anw ka kɛlɛ kun ye nin ye juguya ye tiɲɛ ye dɛrɛ maa bɛ maa mako sa nka umaru tuma dɔ la fo maa ka limaniya i ka da la k'a fɔ e n'i ka jugukɛ i n'i ka jugu musoman ala de y'aw bɛɛ da ɔ ala ko in a tɛ se ka fɔ ka bɔ maaya la fiyewu nka o kɔrɔ tɛ k'a fɔ maaya yɛrɛ gansan bɛɛ koyi mɔgɔw ka kan ka o fana faamu k'a fɔ adamadenya a bɛ ko dɔ ɲɛ kɔmi a bɛ ko dɔ tiɲɛ o kuma bi baro dolow kibaru kɛnɛ de don san ba fila ni wolonfila baro laban de don baro wɛrɛ dolow kibaru kɛnɛ wɛrɛ tɛna sigi san ba fila ni wolonfila kɔnɔ bilen o kuma an b'a ɲini ala fɛ ayiwa an bɛna don sankura min kɔnɔ dɔgɔkun bi naani ni segin min b'a kɔnɔ tɔɔrɔ mana kɛ olu kɔnɔ ala k'an tanga a ma tile kɛmɛ saba ni tile bi wɔɔrɔ ani duuru min bɛ san ba fila ni segin kɔnɔ mhm. tɔɔrɔ mana kɛ o don dɔ kɔnɔ mhm. yarabi ala ka anw ni lamɛnbaaw kisi ka bɔ o tɔɔrɔw ma umaru i ka da la k'a fɔ mhm. ayiwa diɲɛ kow ka ca waati kow de don a ma mɛn o mɛn mm. don dɔ a bi ban ayiwa bɛɛ b'i tile de kɛ nka tile in umaru mm. a dɔgɔya fara a janya kan mm-hmm. ka ne fari faa a nɔfɛ mm-hmm. bawo maaw bɛ ɲɔgɔn dan diɲɛ na yan ne mm-hmm. lahara bi sɔrɔ diɲɛ na alajinɛ bi sɔrɔ diɲɛ na yan jurumuw bi sɔrɔ diɲɛ na yan o kuma diɲɛ tɛ fɛn gansan ye a kana fari faa diɲɛ na a y'a cɛsiri o kana maa ɲinɛ ala kɔ kana diɲɛ gbɛn fo ka ɲinɛ ala kɔ nka n'i ɲinɛna ayiwa diɲɛ fana kɔ aa umaru i ni fɛn tɛ se ala fɛ i ni nimisa tɛ ala m'an kisira o ma o kuma an bɛna don sankura kɔnɔna na an b'a ɲini ala fɛ a ka kɛ hɛrɛ san ye an bɛɛ lajɛlen ma ayiwa kasara minnu bɛ san kɔnɔ nɛgɛ tasuma bɔgɔ fiɲɛ ji hadamaden ayiwa fɛn ɲɛnama min bɛ kuma min tɛ kuma ayiwa gɛrɛgɛrɛ ko minnu bɛ ye min tɛ ye bagamangow setigi ka ayiwa jalaki ta k'i sɛgɛrɛ diɲɛ gɛlɛya fɛn o fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ a bɛ sɔrɔ fiɲɛ ni bɔgɔ ni ji ni tasuma de la n b'a ɲini ala fɛ a ka anw ni lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen tanga ka bɔ a tɔɔrɔ ma min bɛ sɔrɔ balo la ala ka anw ni lamɛnbaaw bɛɛ tanga ka bɔ o tɔɔrɔ ma maaw ka da la k'a fɔ dumuni ale de bɛ ɲɛnamaya kɛ dumuni ale de bɛ saya sababuya ɔ fɛn min bɛ don k'i ɲɛnamaya o kelen de bɛ se ka don k'i faa tuma dɔ la o kuma fo ka janto baloko la balo ye fɛn ye ayiwa tɔɔrɔ bɛ sɔrɔ a la nɛɛma bɛ sɔrɔ a la o kuma an kana baga an yɛrɛ ma ten gansan an ka bi baro a bɛ ɲɛnamaya cogow de kan bi dolo kibaru kɛnɛ hadamadenw bɛna kunnafoni min faamu o kɔrɔ ye adamaden ka kan ka janto i ka ɲɛnamaya la cogo di bawo maa tɛ kɛ fɛn ye i yɛrɛ kɔ maa tɛna se ka kɛ foyi ye i yɛrɛ kɔ maa tɛna foyi sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ min ka fisa i yɛrɛ ye o kuma i bɛ ɲininka i yɛrɛ kunko de la alikiyama sani ka se kunko wɛrɛw ma o kuma i yɛrɛ tɛna se ka taa ɲininka lahara n'a y'a sɔrɔ i ma diɲɛ kɛ o kuma jan ka kan ka to kelen kelen bɛɛ la sani i ka maa wɛrɛ kunko ta o kuma anw ka bi baro mhm. a bɛ ɲɛnamaya tɛmɛcogo kan mhm. adamadenya e, sugu bɛɛ bɛ se ka sɔrɔ o kɔnɔ maa bɛ janto i yɛrɛ la fɔlɔ mhm. sani i k'i janto i maa ɲɔgɔnw na i bɛ balo cogo di o balo ka kan ka sɔrɔ sɔrɔ cogo minnu na i ka kan k'a kɔlɔsi ka kisi balo yɛrɛ tɔɔrɔ ma cogo min an da bɛ don olu caman na bawo i tɛ tɔɔrɔ foyi ye diɲɛ na min ni hɛrɛ dɔ de ma a wolo i tɛ tɔɔrɔ foyi ye diɲɛ kɔnɔ ni tɔɔrɔ ni hɛrɛ dɔ de m'a wolo maa minnu bɛ bin mɔgɔw kan siraw kan ko vagabɔnw ye n faa bi walima u ye n bugɔ bi ka n ka motow minɛ n na ɛ olu denkundiw kɛra hɛrɛ ye o don a fɔra ko muso jiginna denkɛ la ɛ mɔgɔw ɲagalila a taara fara ɲɔgɔn kan a ye nisɔndiya kɛ ko denkɛnin sɔrɔla jaa maafaala de sɔrɔla ɛ omaru ni hɛrɛ tun tɛ wolo bɔnɛ na vagabɔn tun tɛ ye diɲɛ kɔnɔ Abada. n'o tɛ muso kɔnɔma kɔni a bɛ diya a fa n'a somɔgɔw ye Tiɲɛ. ko an bɛna den kura sɔrɔ n'a jigila don min bɛɛ bɛ ɲagali ko an ye denkɛ sɔrɔ ɛ jaa aw ye maafaala de sɔrɔ ɛ omaru i y'a dɔn ɲuman bɛ juguman wolo Tiɲɛ. o tuma bi baro o ɲɔgɔnnaw bɛ a kɔnɔ nɛgɛ karamɔgɔ kɛnɛ ɲama fifa ayiwa omaru ne hakili la diɲɛ ko bɛɛ ye waati de ye o don waati dɔ banna an bɛna don dɔ kɔnɔ tiɲɛ N hakili la san ba fila ni wolonwula an kɔni sen bɛ a wulada ni ma tɛ sa o tuma ni ala ma maa min faa sani su minnu cɛ sa n hakili la i ye san ba fila ni ayiwa wolonwula kɛ ɔ nka furancɛnin bɛ an n'a cɛ ala ka kow ka teli an b'a ɲini ala fɛ yarabi a ka san wɛrɛ jira anw na an filɛ don min na i ko bi o ɲɔgɔnna min bɛ ala bolo ka bɛn ni san wɛrɛ ye an ka sigi ni kɛnɛ kelen kan ka kuma mm-hmm. ala k'o k'an ye a ka bonya kosɔn umaru an di ɲinɛ mm-hmm. ka an masaw barika da ayiwa ka dubaw don kɛ mm-hmm. olu dɔw ye minnu tɛ yan bawo ayiwa minnu bɛ anw lamɛnna olu ka diɲɛlabɔ sabu ye cɛ dɔ ni muso dɔ ye an yɛrɛ minnu bɛ kuma mhm. an yɛrɛ ka diɲɛlabɔ sabu ye cɛ dɔ ni muso dɔ ye o tuma olu minnu daɲana mhm. an b'a ɲini ala fɛ mhm. u ni jurumu minnu sera ala ma ala m'u yafara Umaru u ni degun minnu sera Ala ma Ala m'u yafara, aami, ɛ ni maa min diyara Ala ye, unhun, tuma dɔ la a b'i kanda, tiɲɛ, Ala ma an diyara a yɛrɛ ye, aami, Ala ma an kanda la, aami, ɛ ben man jugu n tɛ wuli de ka jugu, tiɲɛ, hadamaden ni maa min tɛ sɔn segin kɔ ma, unhun, tuma dɔw la i ni gɛlɛya tɛ ban, tiɲɛ, o tuma n'an ye dubawu don kɛ taabaaw ye an masaw la, unhun, Umaru bi baro bɛ mɔgɔya kan, o don. mɔgɔ bɛ na diɲɛ na i fitinin mhm. o tuma i bɛ to o la mhm. i bɛ kɔrɔ fɔ i bɛna kɛ mɔgɔ ye tuma dɔ la i bɛna i disi gosi ko nin kɔni n tɛ sɔn nin ma mhm. kamasɔrɔ don dɔ i ɲinina bɔnbɔnfini de kɔnɔ ayiwa hali dimɔgɔw bɛɛ gɛnna i la tuma i bɛ to o la umaru i bɛna i disi gosi ko i tɛ sɔn nin ma o mana mɛn ka mɛn ka mɛn omaru i tun bɛ bolo kelen min na i bɛ segin ka na o bolo kelen na tuguni bawo ni saya m'i ta i bɛ kɔrɔ n'i kɔrɔla i tun bɛ dɛmɛ dɛmɛ i denma cogo min i bɛ segin ka dɛmɛ dɛmɛ o cogo kelen na o de la diɲɛ ye taga ni segin de ye ko ko mana taa kana siga a bɛna segin ni min yɛrɛ nana kana siga a bɛna taga ɔ o kuma walew bɛ ten kɔmi ala ye waatiw dantigɛ walasa kow kana jɔ ɔ omaru adamaden bɛ na diɲɛ na niw kɔni danfaralen don kelen kelen ɔ nka u bɔlen diɲɛ kɔnɔ u bɛ sɛmɛ ɲɔgɔn na adamadenya ye juru ye nka ni tɛ juru ye dɛ mɔgɔya de ye juru ye n'o tɛ maa teri sadon tun kan ka k'i sadon ye mɔgɔ ba sadon o tun kan ka k'i sadon ye mɔgɔ fa sadon tun kan ka k'i sadon ye mɔgɔ diyaɲɛbaa sadon o tun kan ka k'i sadon ye o la niw ma siri ɲɔgɔn na ayi nka i ka da a la mɔgɔ teri malodon o y'i yɛrɛ malodon ye adamadenya bɛ siri ɲɔgɔn na de o kuma i teri ɲanidon tuma dɔ la o y'i yɛrɛ ɲanidon ye nka a sadon t'i sadon ye mun na bawo niw tɛ kelen ye o kuma kelen kelen bɛɛ b'i yɛrɛ ye an ka baro kɔrɔ ye o ye kuma in kɔrɔ de y'o ye i ka da a la k'a fɔ mɔgɔ n'i y'a mɛn ko an ka bakɔrɔnin kɛ ka dugu saraka dugu bɛ diya dɛrɛ nka bankɔrɔ min kɛra k'a saraka omaru o sen t'a la o kuma ni i y'a mɛn k'a fɔ diɲɛ ka di i bɛ girin o girinna ko diɲɛ i yɛrɛ de bɛ diɲɛ kɔnɔ ni maa min sara don min i ka diɲɛ banna o kuma sani o cɛ dun cɛsiri de ka kan ka ta nka i bɛ cɛsiri fɛn o fɛn ta omaru i ka kan ka janto i ka kɛnɛya de la ni min b'i la dɛ fo ka janto o de la n bɛ n diya bɛ maa caman faa maakɔrɔbaw ko mm. ko sɛba tɛ fɛnjugu yɛrɛkɛ ka kɛ a den kɔrɔ mm-hmm. tiɲɛ don nka a b'a kɛ fili kɔnɔ mm-hmm. tuma dɔ la n'a ma min dɔn mm-hmm. ɛ a b'o kɛ a den kɔrɔ dɛrɛ maa ka dɔnni a mana dan yɔrɔ min na i bɛ jɔ yen ɛ foyi yɛrɛ tɛ n t'a dɔn bɔ n'o tɛ sɛba a tɛ fɛnjugu yɛrɛkɛ ka kɛ a den kɔrɔ nka a b'a kɛ fili kɔnɔ o kuma nɛn min bɛ adamaden da ɲin min bɛ adamaden da a sago tɛ fiyewu fɛnjugu ka tɛmɛ ka don furu kɔnɔ nka a bɛ nɛn ni ɲin bɛɛ sɔrɔ fili fana kɔnɔ i ka da la fɛn min ka di nɛn ye kosɛbɛ o bɛ nugu tɔɔrɔ fɛn min ka di nugu ye o fana bɛ nɛn tɔɔrɔ o ni maa min ma nin faamu diɲɛ kɔnɔ i baloko bɛ gɛlɛya an ye fɛn caman fɔ yan bana minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ bi umaru mɔgɔ caman bɛ kule aa ko a kɛra baara ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la bana kuraw nana ɔ nka a bana ninnu nali o man kan ka bala maa la baw n'i ko bana kura nana e ɲinɛna de ye n'o tɛ n ko dumuni kura de nana fana e bɛ fɛn dɔ dun na bi e fa ma o dun i fa ye fɛn dɔ dun o mɔ i mɔkɛ ma o dun ɔ n'i ko bana kura nana i ɲinɛna de n'o tɛ dumuni kura de nana baw dɔnni bɛɛ bɛnn'a kan bana bɛ sɔrɔ balo de fɛ o kuma i bɛ fɛn min dun i farikolo bɛ balo o fɛn ka ji de la o kuma o de bɛ se ka na ni bana ye farikolo la ka caya bi jankaro sidɔnbaliw umaru a bɛ sɔrɔ dumuni sidɔnbaliw de fɛ o maa caman bɛ kule dɔnnibaaya t'o la kunfinya t'o la ayi an bɛ fɛn min dun bi umaru n'a fɔra ko e bɛ ka fɛn min dun ko i ye mun ni mun dun tile kɔnɔ i ka cɛ dɔ kunbɛn i k'a fɔ mun ni mun de donna e kɔnɔ k'a ta sɔgɔma ka n'a bila sisan la maa si t'i ta da dɔn baw a fɔlɔ ye e ye fɛn min dun umaru mhm. i yɛrɛ t'a dɔn o dilala cogo min ɔ an kɔni ta ye mhm. nin ka di mhm. nin ka ɲi nin ka ɲi farikolo ma ayiwa n'i ko nin man ɲi dɔ ka balo sira de y'o ye ayiwa minnu b'o feere olu bɛ ɲini k'i ta ka bɔ jamana kɔnɔ ɔ n'i ko nin ka ɲi ɛ e min b'a fɔ a ka ɲi e ta da ye a ka san de o n'o tɛ e bɛ mun wɛrɛ dɔn a la a dilala foroko kɔnɔ ka na d'i ma e kɔni b'i ka tɔnɔni de nɔfɛ hali ni maaw bɛ sa ka ban sa e ka jago ka marisi n'o tɛ tiɲɛ tɛ dɛ a bɛɛ man di an bɛ don min na i ko bi mun ye bana caya dɔnnibaa bɛɛ b'a bɔ yɔrɔ dɔn mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ko dɔn ko i bɛ lajɛliw kɛ ko i ye mɔgɔ faamuyalen ye jamana kɔnɔ an tɛ se koyi nka an b'a dɔn mun de ye bana caya mɔgɔ mɔgɔ si bɛ san bi saba bɔ bi san ba fila ni wolowula in kɔnɔ i si bɛ san bi saba bɔ n'a y'a sɔrɔ i delila sɛ sogo dun na an bɛ bagan minnu faga ka dun k'a daminɛ sɛ la ka na se misi ma ayiwa mɔgɔ min y'a sogo fɔlɔfɔlɔ ta dɔn mhm. k'a bi ta dɔn mhm. o tigi ka kan k'a dɔn danfara donna balow ni ɲɔgɔn cɛ bawo kabini sɛdenni mhm. a ma a ma a tɛ se ka fɛn kun a yɛrɛ ma a bɛ pigi o tuma sɛ kun tɛ pigi fɔlɔ o mɛ adamaden dɔ ɲininka fura minnu bɛ kɛ ka baganw ni mɔgɔw pigi dɔnnibaa dɔ wele a k'a fɔ i ɲɛna furaji min kɛra ka fura in dilan nin yiri in de ji don ani nin don ani nin don dɔnnibaa dɔ koro ni naban a bɛ kɛlɛ min sɛbɛnna o de bɛ yen a fɔra ko a bɔra jamana in kan bawo anw dalen bɛ o jamana mɔgɔw la ko laadiriw don anw dalen bɛ o jamana mɔgɔw la k'o tɛna sɔn ka anw janfa o danaya kɔnɔ an ka maa kalalen n'a ye fɛn min sɛbɛnlen ye tiɲɛ don a bɛ da la nka e dalen bɛ o tigilamɔgɔ la ko a bɛ fɛn min sɛbɛnla a ka fɛnw kan ko tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ don e dalen b'o la kosɛbɛ nka e yɛrɛbakun b'i ka baarada la cogo di mhm. i bɛ namara min tigɛla walasa i k'i ka wari sɔrɔ mhm. e yɛrɛ k'i yɛrɛ miiri mhm. ani i bɛ maa min ka fɛnw minɛ na ka feere e ka jateminɛ kɛ n'a y'a sɔrɔ e ka nata ɲɔgɔn b'o la ani hakilila min b'e la n'o ɲɔgɔn b'o tigi la e k'i hakili jagabɔ esike ɲuman e, juguman tɛ caya ni ɲuman ye wa bawo an ka jamana kɔnɔ yan baara ɲuman jumɛn de bɛ kɛ baarada si tɛ yen ko janfa ni namara tɛ baarada min na o baarada tɛ yen n'i siranna i bɛ je de ɔ ni a fɔ da t'i bolo i bɛ je de n'o tɛ baarada foyi tɛ yan bi namara tɛ min na ɔ kuma tɛ dumunifɛnw ma don sugu kɔnɔ bani wari ka sɔrɔ dɔrɔn i bɛ tigɛdɛgɛ san k'a don i ka na la bi umaru a bɛɛ ye cɛncɛn ye mugususu mansitigiw b'an seereya o la o tiga min bɛ taa susu ka taa feere o dilan cogo ni u bɛ min dilan ka dun olu tɛ na minɛn kelen kɔnɔ mansi la a bɛ taa feere baganw de ma wa ɔ adamaden k'o kɛ i mɔgɔ ɲɔgɔn na o ye an yɛrɛw fɛ yan ye fɔlɔ jango wari ka sɔrɔ e a sera ka kɛ ayiwa kilomɛtirasi ba da bɛ aw ni maa minnu cɛ danaya dɔrɔn de b'an n'u cɛ n'u ye ji bilenman min bila ka na nin bɛ shɛ furakɛ n'u ye finman min bila ka na nin bɛ mɔgɔ furakɛ anw ta baalen ye o ye misiw bɛ pigi sagaw bɛ pigi shɛ bɛ pigi an bɛ kan ka balo o de la ɛ ko bana cayala ni bana ma caya fura minnu bɛ dilan ka na u bɛ san cogo di ni bana dɔgɔyala furatigiw ka fura bɛ marise wa ko izini de kuturu turulen bɛ fura dilan kama n'i ka balo bɛ fura la ne b'a fɔ piyan e yɛrɛ b'a dɔn i ye mɔgɔ dɔ de ye hadamadenya an b'a fɔ ko anw bɛ se k'a dilan koyi nka maaw bɛ ka kule bana cayala diɲɛ bɛna kuncɛ cogo di e nin tɛ kule ko ye koyi aw yɛrɛ ɲɛ b'a la an ye baganw de ye ni fulakɛ sago de b'a misiw la i y'a faamu i b'a fɛ ka min pigi o ka kɛ bɔrakɛ ye n'o bonyana i k'o feere i b'a fɛ ka tura min kɔ bɔ n'o bonyana i k'o feere e de sago b'i ka misiw la o tuma nansaraw sago de bɛ farafin na an bɛɛ bɛ fa ka ban nin cogo la n'u ye bana kura min bila ka na umaru b'o fura bila ka na o tuma aw ka da la ko an bɛ nin de la fo ni ala ye don min jira ɔ kunfinya fiɲɛ ne ka kule mhm. a kun de ye nin ye o don kalan bɛɛ tɛ ko n kalanna ko n bɛ se walikan na koyi kɔlɔsili de ye dɔnni ye o don maa o maa y'i da kɔlɔsili la omaru mhm. a b'i ni dɔnnibaaya cɛ siɲɛ kɛmɛ kɛmɛ n bɛ nansara kan mɛn t'o la n bɛ arabu kan mɛn t'o la ne kalanna ka taa koto ko t'o la e ye mɔgɔw ka kan mɛn mhm. e tɛ kɔlɔsili kɛ mhm. jate t'e kun na mhm. i tɛ se ka ko dɔ miiri mun y'a kɛ omaru i ka kalan ma foyi ɲɛ walikan kɔ o tuma jamana bilala nin cogo de la bɛɛ bɛ ka kule ka ɲɔgɔn kunbɛn bana minnu bɛ yen bi omaru n'olu tun b'an ka maakɔrɔbaw la an tun bɛ bi sɔrɔ wa ayi ɔ n bɛ fɛ ka min fɔ k'a fɔ ko aa bana cayala aa ala de ye jadi bila an na mɔgɔw bɛ k'a kɛ kɔmi peut-être jurumuw de cayala ayiwa ala bɛ ka bɔnɛ dɔ de jigin an kan an ka kunfinya de ye bɔnɛ jigin an kan an ka tilenbaliya de ye bɔnɛ jigin an kan tiɲɛ bawo mɔgɔ tɛ ala tɛ fura dilan la ka se anw ma yan koyi abada ala ye hakili d'an ma mhm. an k'an yɛrɛ balo mhm. ayiwa a y'an bila dugukolo dɔ kan fana mhm. an n'o bɛ bɛn tiɲɛ mɛ anw ka mun bi bɔ an ka dugukolo kan yan fɛn jumɛn de bɛ bɔ anw fɛ yan an ka dugukolo kan yan n'o de sabatilen bɛ ni mɔgɔw bɛ balo o la normal o tɛ yen o tɛ yen o tɛ yen abada hali malo min bɛ dun mali kɔnɔ a kɔkanta ka ca ni mali yɛrɛ kɔnɔnata ye ɛ o min ye dugukolo de o bɛ sɛnɛ dugukolo kan dugukolo b'an bolo o tɛ se ka sɛnɛ maa wɛrɛw de ka malo san kɛmɛ ta ni min galala u bolo yen siniwa jamana malo san mugan ni duurutaw de bɛ cɛ ka na yan minnu minnu dati banna pewu anw de b'o san yan ko den ka ca siniwa den man ca ni farafin den ye wa ɛ mun bɛna den ka ca se anw fɛ yan ka, ka siniwaw to yen n ko cɛ kelen bɛ den tan ni duuru den mugan wolo yen kalankɛlaw t'o kalama wa jɔn den de ka ca siniwa ni farafin na aa umaru n'i ye jateminɛ kɛ o la ɛ den ka ca kun man kan ka se anw fɛ yan koyi anw den ma caya fɔlɔ koyi o tuma nin bɛɛ bɛ jateminɛw la N'i m'i balo cogo dɔn Umaru, unhun, i sa cogo kana bala i la, tiɲɛ, ni i bɛ fɛn min dun n'i ma se k'o si dɔn fiyewu, unhun, bana min mana e sɔrɔ i tɛ se k'a si dɔn fiyewu, abada, i tɛ se k'a dɔn, un un, o de la, unhun, a kɔlɔsi, unhun, hotelitigiw bɛ an seereya o la, tiɲɛ, nansara mana don i ka dumuni feere yɔrɔ la, unhun. a bi i ka nanfɛn de ɲininka mhm. fɛn o fɛn donna nan na f'a k'o bɛɛ sɛbɛn kaye kan fɔlɔ mhm. ka sɔrɔ k'a dɔn nin de farala ɲɔgɔn kan ka kɛ nan nin ye mhm. a bɛ sɔrɔ k'a dun ɔ mɛ mm. fɛn min bɛ na anw fɛ yan anw bɛ jate jumɛn don a la an b'a ɲini ala fɛ a ka hakili ɲuman d'an ma ayiwa umaru o kama sa n'an kɛra yɛrɛfaasiw ye ayiwa a kana bala an na bawo i ye min sidɔn n'i ban'o la i ma min sidɔn n'o jar'i la bana min mana e sɔrɔ i man kan k'o bana sidɔn fiyewu o de la bana sidɔnbali ka ca bi dɛ farafin furakɛlikɛlaw b'u ta kɛ dɔgɔtɔrɔw b'u yɛrɛ la aa nka bana waralen bɛ dɛ o tuma fura cayala bana cayala dumuni cayala bana cayala fura cayala o tuma an k'a lajɛ saya fana cayala dɔ kɔni ma foyi bɔ foyi la o tuma nin ye bana de ye min a gɛlɛya b'an na kosɛbɛ anw minnu ye farafin furakɛlikɛlaw ye dannaya den kelen tɛ anw kan d'ailleurs mɔgɔw yɛrɛ ko an ka furaw de bɛ maaw faa ka caya ɛ umaru ni a y'a sɔrɔ mɔgɔw tun bɛ furakɛ farafinfura la fɔlɔ n'a nan'a ye k'o de bɛ mɔgɔw faa n'a ye jateminɛ k'a la ka ɲuman ni juguman bɔ a la o fana ma fisa wa o ka fisa mais n'a ko o yɛrɛ de ka dabila pewu ko bawo ɲuman yɛrɛ de t'a la aa umaru o tɛ tiɲɛ ye dɛ o tɛ tiɲɛ ye abada ɔ o de la jɛn dira farafinfurakɛlikɛlaw ma bi o kɛla Amadu Tumani Ture ye diɲɛ di anw ma, o kɛla, ka sariya sɛbɛnw di anw ma, o kɛla, an ka furakɛli kɛ, tiɲɛ, ɔ nka jateminɛ b'a la dɛ, unhun, i ni dɔgɔtɔrɔw de bɛ jɛ, tiɲɛ, olu b'i jateminɛ ka se waati jan ma, unhun, walasa jamana ka jɛn ni i ka furakɛli ye, unhun. ɔ anw kan tun b'o sariya ɲɔgɔnw de ma mɛ k'a fɔ ko fɛn bɛɛ ye nkalon ye a y'a dabila pewu farafinfura ɲuman t'a la o ye nkalon ye o ye nkalonfin ye awɔ farafinfura bɛɛ tɛ nkalon ye koyi a wulibaliw b'an bolo o kɛrɛnkɛrɛnlen don an bɛ se k'a fɔ n'o banabaatɔ b'i bolo na n'a ye an b'a furakɛ ee farafinfurakɛlikɛla bɛɛ tɛ kunfin ye koyi a bɛ tubabukanfɔla caman ɲɛna k'a fɔ n'i kɔni kɛra farafin furakɛlikɛla ye kaban i nalolen don de san degerew don u tɛ foyi dɔn ɛ o tɛ tiɲɛ ye dɛ ayi o tɛ tiɲɛ ye an tɛ kan dunan de dɔn an tɛ walikan de dɔn tiɲɛ a n'an bɛɛ ye kunfin ye o tɛ tiɲɛ ye dɛ abada jate bɛ ko dɔw la o don n bɛ fɛ ka min fɔ mɔgɔw ye fɛn o fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ k'a tun bi kɛra ko faamu dɔ de b'a fɛ ka n'a wuli ka bɔ yen ɲuman ni juguman ka kan ka bɔ a la de i y'a faamu ni kira kumakan yɛrɛ tɛ umaru fɛn o fɛn ko dɔnnibaa dɔ de y'a dilan dɔnnibaa wɛrɛ nana ni faamu ye ka na o bɔ a dɔgɔ kɔrɔ o de ye diɲɛ taacogo ye telefɔni fɔlɔ tun ye juru de ye ka taa dugu ni dugu cɛ nka bi o bɛ bila jufa kɔnɔ aa n'a kun y'a sɔrɔ jurutigi bɛ balo la belen a ta kun tɛ sanga sɔrɔ dɛ abada hakiliw bi falen falen de o don u bi bonya ni ɲɔgɔn ye ka taa tiɲɛ nka maa min mana a fɔ ko fɔlɔfɔlɔ ta in kun tɛ telefɔni ye hmm. i ye galon tigɛ tiɲɛ bi ta ninnu y'u ka hakilila ta kɔrɔlen in de kan o don ɛ furakɛli furakɛli mhm. ɛ an bɛ fura minnu ni Ayiwa bana minnu tɔgɔ dɔn bamanankan na tubabu de y'o jira an na wa ayi ɛ n ko tubabu nana sɔrɔ o tɔgɔ bɛ wele yan ja a kun bɛ yan o ɛ an b'a fɔ bamanankan na fura o tuma nansarakan de y'o ye wa ayi tubabu nana sɔrɔ an bɛ fura bɔ a ɲuman fara a juguman kan an kun bɛ furakɛ kɔni ɔ nka ni ɲuman nana umaru k'a fɔ nin de ka ɲi a mɛ aw ta bɛɛ fili ɲuman t'o la o de ye kɛlɛ ye n'o tɛ farafin fura dɔw ka ɲi dɛ wa farafin furakɛlikɛlaw fana a bɛɛ ti kunfin ye koyi ayi olu minnu bɛ nansarakan fɔ o nansarakanfɔlaw yɛrɛ b'an na u bɛ wa an tɛ kan dunan mɛn a n'an nalon bɛ o tɛ kelen ye koyi abada an bɛ jate dɔ dɔn o tuma n'an ma fara ɲɔgɔn kan ka hakiliw kɛ kelen ye ka jamana in dilan ee omaru kojugu fila bɛ jamana nɔfɛ a ka gɛlɛn dɛ maaw bɛ ɲinɛ fɛn dɔ kɔ anw tɛ ɲinɛ o kɔ abada ne y'a fɔ baro kɔnɔ o maa tɛ kɛ foyi ye i yɛrɛ kɔ e k'a lajɛ bani bi jamana in kɔnɔ yan maa o maa ye nafolotigi ye an ka jamana bɛrɛ la ko i bɛ se k'a fɔ karisa ye nafolotigi ye ɛɛ umaru ni farigan y'a sɔrɔ kojugu daminɛna cɛkɔrɔba bɛ nafolo ɲini ka siniɲɛsigiw kɛ a ka laban bana mana a minɛ a bɛ cɛ bɛɛ feere ka don a yɛrɛ la ka denw lankolon bila tayi ka tila a bɛ sa fana ɛ umaru i ka da a la k'a fɔ ee, gɛlɛya bɛ kow la tiɲɛ kunfinya mm. n'i ye fɛn o fɛn sɔrɔ n t'a n m'a dɔn kɔnɔ umaru mm-hmm. a kana bala i la dɛ o don ee n kun t'a dɔn mm. n'i ye fɛn o fɛn sɔrɔ o kɔnɔ mm-hmm. o bɛɛ ye n t'a dɔn ye tiɲɛ e i bɛ balo i yɛrɛ t'i balo cogo dɔn mm. fɛn min tobilen bɛ ka don i kɔnɔ i yɛrɛ t'o dɔn mm-hmm. ɛ bana min mana na e sɔrɔ e ka se k'o sidɔn a ka gɛlɛn a ka gɛlɛn dɛ umaru mm-hmm. jamana in kɔnɔ bana juguman in de bɛ jamana in na ni o ma furakɛ mm-hmm. jamana in dugukolo ko mm-hmm. jamana in kɛnɛya ko ɛ umaru gɛlɛya b'a la dɛ gɛlɛya b'a la kosɛbɛ y'a dɔn ayiwa cakɛla dɔw b'an fɛ yan ko eaux et forêts conservation de la nature mɔgɔw o bɛ yen olu bɛ yen dugukolo bɛ ka halaki ka taa hali sɛnɛkɛ yɔrɔ tɛ sɔrɔ bilen i mana sɛnɛ kɛ san tan yɔrɔ min na umaru i bɛ bɔ yen ka taa fan wɛrɛ fɛ e e ye kungo halaki ka taa ten ɲɛ ma ɲini o la e an sigiyɔrɔ tɛna ban a bɛ ban Umaru n'i y'a mɛn n bɛ taa kɔngo n ko dugukolo de bɛ yen o don n bɛ taa faransi n ko dugukolo de bɛ yen o don olu y'u ka dugukolow dilan de koyi hali étage sanfɛla bɛ sɛnɛ yɔrɔ dɔw la o tɛ gɛlɛya da ye ɛ ni dugukolo in ɲɔgɔnna ka kɛ jamana in kɔnɔ ko o dugukolo fakolen ye o man ɲi ayi a ma ɲɛɲini de sɛbɛ de don tɛ dugukolo ma sɛbɛ ma don dugukolo ma dɛ ayi ɔ ni cikɛla ma dɛmɛ ni sɛnɛ ma ɲɛ jamana min na yɛrɛmahɔrɔnya tɛ yen abada bawo sɛmɛ mɔgɔ la t'i yɛrɛ jabɔ o tuma n'an ka balo bɛ bɔ yɔrɔ wɛrɛ an tɛ hɛrɛ sɔrɔ tiɲɛ kelen Umaru tant que n'an yɛrɛw ka fura dɔ tɛ kɛ k'an yɛrɛ furakɛ ko a bɛɛ ye kɔfɛ furaw ye Umaru bana in tɛ ban wa a tɛ ban tiɲɛ y'a faamu mɔgɔ kɔni mana kɛ cogo cogo omaru ee maa min ka hɛrɛ b'i ka bɔnɛ na o t'i ka hɛrɛ fɛ sa n ko an bɛɛ ye karamɔgɔw ye o don jeliw m'a f'i ɲɛna ko jeli sago ye a ka t'a sɔrɔ denkundi ni kɔɲɔ de bɛ yen olu ka hɛrɛ b'o de la nka n'u taara bɛn ni saya ye u bɛ sigi ka suma dɛ u ka laɲini t'o ye fiyewu ɔ nka u tɛ saya bali ɛ morikɛ dun mm. n'ale y'a ka minɛnw siri mm-hmm. n ko a sago ye ɲɛgwan ka kɛ dugu kɔnɔ tiɲɛ fɔɲɔgɔnkɔw bɛnbaliyaw mm-hmm. cɛ ni muso ma bɛn mm-hmm. n ka denko ka gɛlɛn ɛ n ko anw bɛ sigi k'olu de kɔnɔ o don ɛ n'o banna anw yɛrɛw tɛna wuli ɛ i ka da la n'a y'a sɔrɔ ko fɛɛrɛ b'an bolo mm. lala anw na sɔn k'o kɛ a ka caya koyi tiɲɛ Umaru mɔgɔ ka hɛrɛ bɛ sɔrɔ min na silamɛya t'o la ayi ŋaniya ɲumanya t'o la e sago de ye e ka hɛrɛ nin de ka caya o hɛrɛ cayali o bɛ bɔ min na Umaru ɛ o t'o tigi ka tɔɔrɔ ye wa e mécanicien nin bɛ marcher moto kolontigi caman de tɛ taa ale fɛ yen wa ɛ n'e ka moto ma tiɲɛ e bɛ taa jɔ yen wa ou bien e bɛ tɛmɛ de ɛ paraw nin lajɛ dɛ nin fɛn in balen don ɛ n ko ale ka hɛrɛ b'o de la. E, n'i ye mɔgɔw ka hɛrɛw nasira filɛ mhm. aw k'aw sigi mhm. ɛ u ye fura kura dɔ dilan sisan mhm. ɛ o bɛ nin kɛ a bɛ kɛ tan u tɛ foyi dilan ka d'an ma ni bana yɛrɛ tɛ bana de bɛ dilan ka d'an ma ayiwa k'o kunbɛnnan bila ka na bɛn n'o wuli tuma ye e maa min bɛ se ka nin dɔnfɛn ninnu bɛɛ dilan o bɛ maa kɛɲɛ wa hali san tan poison bɛ don farafin kɔnɔ san tan o bɛ jɛ ka wuli o bɛ na n'o fura ye. a bɛ feere fo k'a ban tayi an bɛ yan nin nka an bɛ ka bolo don o don ko an ye dɔnnibaa baw de ye ko jamana ye dɔnnibaa jamana ye ee Umaru fɛn min bɛ dilan ka na d'i ma e yɛrɛ tɛ se k'o si dɔn e yɛrɛ ye ko e kalannen don ko parce que k'u ye dɔnnibaaba ye ɛ e y'an ka dɔnnibaa jumɛn satɔ ye sutura la a ma nɔgɔ dɛ a ma nɔgɔ bana gɛlɛnw o tuma an ye mun kɛ diɲɛ na kira ma jigin an fɛ yan o an ka jamana kokolon mana caya cogo cogo kiraw cira minnu ma an ma juguman kɛ k'olu bɔ fɔlɔ kɔni sa u b'a la ko ɲama de b'an kɔ u b'a la ko ala dimina an kɔrɔ e ala bɛ dimi an kɔrɔ an bɛ kɛ yan ayi ala ka dimi bɛ kun jɔn na abada ala foyi ma dimi an kɔrɔ an ka kodɔnbaliya de bɛ k'an kɛlɛ o don kunfinya tiɲɛ n t'a si dɔn mhm. n yɛrɛ t'a ɲɛɲini mhm. o de b'an na o don hɛrɛ ka sɔrɔ mhm. e ka hɛrɛ bi k'i ka bɔnɛ ye bawo mun na mm. maa o maa bɛ jamana in kɔnɔ bi ko i bɛ waa tan sɔrɔ kalo kɔnɔ i ka san kelen kɛ i kana bana a ka sɔrɔ i bɛ se ka waa duuru dun i bɛ waa duuru mara waa du duuru eh, san kelen mara ni ala sɔnna ma ni kalo kelen bana y'i sɔrɔ i bɛ taa bɛɛ bila furakɛlikɛlaw fɛ yen a kɛra farafin ye a kɛra dɔgɔtɔrɔ ye mhm. i bɛ t'i ka wari tɔ bɛɛ bila i bɛ segin ka n'a daminɛ zero k'a masɔrɔ mhm. e yɛrɛ ka nafolonin i tun bɛ taa duman min san ka dun dɛ Umaru mhm. o nafolonin de filɛ k'i bana tuguni u bɛ na ni jimanfɛn dɔw ye o ka di legelege ee ko nin ka ɲi mɔgɔ ma dɛ ko n'i ye nin min ye i fari bɛ foni ɛɛ Umaru nin bɛɛ ye poisonw ye ka don an kɔnɔ ka don dɔ kɔnɔ. jamana tun bɛ se ka mun kɛ mhm. dɔw bɛn'a fɔ eh, a dun bɛ kɛ cogo di mhm. eh, kɛcogo b'a la dɛrɛ mhm. hɛn n'i bɛ don ni hali malobɔrɔ ye ka bɔ burukina ka don yan ni duwaɲɛw y'i minɛ ko i bɛ bo kɛ ɛ eh, mɛ malo si dɔn tɛ de wa fɛn wɛrɛ bɛ se ka kɛ malo ye malo kɔ wa u kɔni tɛna pɔsɔni kɛ k'a ɲigi ka na d'an ma o fo n'a kɔrɔla u fɛ u y'a bila ka na ɛ mɛ e ka duwaɲɛw ni malotigiw ye ɲɔgɔn na bani e mais furaw bɛ se ka don o tɛ jate minɛ fura min mana ye butoli kɔnɔ ka ban e o ka ɲi ko parce que dɔgɔtɔrɔbaw y'a lajɛ a kɔntɔrɔlilen don foyi t'a la e mais bana bɛ ka kunbɛn bana bɛ ka caya an tɛ ɲɔgɔn ɲininka wa farafin furakɛlikɛlaw tɛ se bana kunbɛn la olu bɛ bana furakɛ de mais nazara dɔnni de nana n'a ye ko bana bɛ kunbɛn k'a sɔrɔ a ma kɛ tiɲɛ don a tun bɛ kunbɛn bamanan fɔlɔ mais bi o dɔnni dɔgɔyala nasara dɔnni kosɔn mais bana bɛ ka kunbɛn bana bɛ ka caya a y'a lajɛ nin bɛ kelen kelen bɛɛ ka sow nin kuma in bɛ se ka goya e ye parce que e ka hɛrɛ bɛ furaw la nin bɛ se ka goya e ye parce que e ka hɛrɛ bɛ fɛn minnu bɛ na la ne kan dɔn e ma koyi ayi ne kan bɛ an kɔ de ma o don n'o tɛ e ye dɔ kɛ ka ban hali ni anw sara bi anw dɔn ɛ mɔgɔ nakun tɛ diɲɛ na i ka waatinin de kɛ wa a janya fara a surunya kan hmm. ɛ a bɛɛ ye waati kelen nin de ye koyi ɛ nin ye san kɛmɛ balo hmm. ɛ a tɛna dɔ wɛrɛ kɛ maaya kelen nin kɔ koyi hmm. nin yɛrɛ sara san bi saba a tun kɛra o mɔgɔ kelen de ye i tɛna yɛlɛma ka dɔ wɛrɛ kɛ o ɔ n'ala bɛna i kunnaja n'a y'a sɔrɔ i jurumu ka ca n'a ye waati jan d'i ma n'i sera ka yɛlɛmɛ ka baraji sira ta lala o na kɛ si kunnaja ye kɛ n'o tɛ fɛn wɛrɛ t'a la o i ye bɔgɔbaw sogolon i bɛ taa k'u to yan ɲiw ni juguw bɛ da a kɔnɔ n'a ka d'i ye ɲuman kɛ n'a man d'i ye juguman kɛ o don ɔ e k'a lajɛ an minnu kalanna ko anw de bɛ kuma jamana kɔnɔ n'anw ma kɛ kodɔnnaw ye maaw bɛ yen diɲɛ kɔnɔ olu yɛrɛ t'a dɔn ko maa bɛ sɔn ka fɛn jugu kɛ maa kɔnɔ i ka hɛrɛ kama ala ni u yɛrɛ ka limaniya kosɔn olu dan bɛ u yɛrɛ la nka e ka dɔw ka hɛrɛ sɔrɔ cogo filɛ farafinna yan fɔlɔ hadamaden bɛ se ka t'i hadamaden ɲɔgɔn faa waa bi wɔɔrɔ waa wolowula fɛn nɔfɛ n'u y'i koron n'i m'i ka jakarata t'u bolo u b'i faa dɛ ɔ o tuma n'i faala jakarata nɔfɛ ka bɔ yen pewu o jakarata nin kelen bɛ taa mun ɲa o tigi ma san damadama a y'a faa ka bɔ yen ka tɛmɛ n'a ka faantanya ye ee o ye ɲuman ye ayiwa n'i ye jateminɛ kɛ n'i donna an yɛrɛ dama bɛ min dilan yan mhm. n'i donna sugu kɔnɔ ka jateminɛ kɛ mhm. minɛnw bilacogo n'u kɛcogow ni u feere cogow la mhm. aa Umaru i bɛ da a la k'a fɔ an ɲinɛn'an yɛrɛ kɔ wa ni maa min ɲinɛna a yɛrɛ kɔ fo diɲɛ ka wuli i tɛ hɛrɛ sɔrɔ n'o tɛ wari min b'an fɛ yan bi a b'an bɔ koyi bɛɛ b'i dɔɔnin dɔɔnin sɔrɔ k'i yɛrɛ balo lafiya la walayi Umaru n'i ka kɛnɛ n'i ye waa kɛmɛ sɔrɔ nin ye miliyɔn kelen sɔrɔ ni bana fitinin y'ale sɔrɔ hali ni sumaya y'a minɛ san kɔnɔ i ta in e y'a dan fɔ siɲɛ fila i k'i ka waa kɛmɛ dun hɛrɛ la i ma bana i ma taa fura san farafin ni dɔgɔtɔrɔ bɛɛ la ɛ Umaru i b'i ka wari dun i ni dungɔ da fɛ koyi nka n'i banana tɛrɛmɛli tɛ yen ɛ n'i taara ne fɛ ne ko ne b'i furakɛ waa mugan e bɛ se k'a fɔ barika wa ayi i tɛ se k'o fɔ ɛ n'i taara dɔgɔtɔrɔw fɛ yen ni farimasiyɛn bolo filila ka zero fila sɛbɛn ka fara jate kan e kɔsegin t'o la o de don o don e de bɛna a fɔ ko nin cayala wa ayi o t'a la ale de b'a ɲɛdɔn ɛ farimasiyɛn jumɛn delila ka ɔridinansi d'i ma ka tila k'a fɔ segin ka na n'a ye n fililen don ka na dɔ bɔ a la o tɛ o tɛ yen dɛ o ka dɔgɔ i bɛ san yɛlɛma olu kunkolo faralen don u tɛ fili o t'a la fiyewu abada ɔ hali ni fili kɛra sa a bɛ k'e de fan fɛ o don ɔ o tuma ɲɔ sɔngɔ bɛ sɔrɔ maa kun fura sɔngɔ tɛ maa kun dɛ ayi o tuma mun bɛ se k'an lafiya ka balo hɛrɛ la ka lafiya hɛrɛ la ka sa hɛrɛ la aa Umaru fɔ kɛnɛya de ka sabati o don bɛɛ bɛ kule n'o ye dɛ mɔgɔw kɔni si kan dɔw la o don o don o bɛ fɔ ko kɛnɛya de ka kɔrɔ ni fɛn bɛɛ ye en tant que n'i balo bɛ kɛnɛya in de bɛ ɲini fɔlɔ fɔlɔ o don ka sɔrɔ ka se diɲɛ nata ko tɔw ma n'o tɛ ni bana y'i sɔrɔ fɛn bɛɛ nege bɛ bɔ i la i ni dungɔma fɛn o fɛn b'i ka du kɔnɔ a da y'i yɛrɛ ka du ye i b'a feere ka taa i yɛrɛ furakɛ tiɲɛ ee Umaru o ye ko dennin ye o tuma f'a ka fɔ tobilikɛlaw ɲɛna musow de bɛ se ka nin ko an dɛmɛ nin ko la o don Umaru u ka fɛnw k'an kun dɔɔni dɔɔni mhm. an ye manzini ko fɔ yan o kɛla u ye batakiw ci n ma mhm. u ye messagew bila eh, eh, telefɔni na mhm. eh, ne ko n ko ne tɛ siran koyi ne m'a fɔ ko karisa ka butigi ta kana san koyi ayi ne m'a fɔ ko ne yɛrɛ t'a dun koyi abada ne ko a bɛ mɔgɔ bana de a fɔla ten ɛ n'o tɛ ne yɛrɛ ye manzini dama min dun sa o caya mɛ o o kɛla sani ne k'a dɔn Mhm. mais diɲɛ ye ɲɛɲini de ye o don n y'o fɔ sisan telefɔni tun ye juru ye fɔlɔ Mhm. nka a ɲɛɲinina fo ka n'a dɔn ko juruko in bɛ se ka bɔ a la Mhm. a bɛ kɛ tiɲɛ n'an y'a ɲɛɲini manzini ko bɛ se ka bɔ na la a bɛ dun tiɲɛ n ko a nana de a nana a bɛ se ka taa fana o tiɲɛ fɛn o fɛn nana o bɛ se ka taa tiɲɛ n'o tɛ ne ka kɔlɔsili ma manzini bɛɛ fɔ koyi ne ko manzini dɔ de bɛ yen ni maa min sigalen b'a la n ko ni sagajigi b'i fɛ yen na n'a ye ne ka so o tɛ kɛlɛ ye dɛ seerew caman bɛ kɛ kɛnɛ ma an bɛ manzini nɔɔni butoli kɔnɔ an b'a don i ka sagajigi kɔnɔ i tɛ taa n'a ye dɛ a bɛ siri ne fɛ yen dɔgɔkun kelen i bɛna a lajɛ joli da tɛ tigɛ a la fiyewu a bɛ kɛ sagajigi kɔbɔlen ye i bolo a tɛ sagamuso gosi o kɔfɛ fiyewu n y'o de fɔ ka kɛ n ka dalilu ye mais ne m'a fɔ manzini kana dun dɛ ayi a kasɛti bɛ n bolo ne ko de a kan a ka kɔlɔsi n k'a bɛ mɔgɔ bana parce que anw minnu sigilen don bi mɔgɔw bɛ don an kan anw de bɛ diɲɛ gindo dɔn degun minnu bɛ mɔgɔw kan anw de b'a dɔn san tan ni duuru san mugan san mugan ni duuru san bi saba mhm. san bi naani cɛw de bɛ taa ko cɛya fura mm. don o don man kɛnɛ mm. ça va pas mhm. ɛɛ e mɔgɔ tun b'o kɛ fɔlɔ wa ayi mun de bɛ mɔgɔw bana mhm. dɔw ko denmisɛnninw bɛ kɔn ka don ɛɛ u malow ka dɔgɔ aa cɛ o kɔni mana kɛ cogo cogo o man kan ka taa se a dabilali ma sa ayi fɛn dɔ de b'an na an tɛ min si dɔn ne ka kɔlɔsili sera min ma ne y'o de fɔ hali bi a ma ban fɔlɔ an bɛna fɛn wɛrɛ fɔ bele min tɛ nin ye a bɛ ɲɛɲini de o a bɛ se ka kɛ n ye min fɔ o yɛrɛ ye nkalon ye koyi mhm. a bɛ sɔrɔ o tɛ yɛrɛ mhm. mais an bɛ kan k'a ɲɛɲini de mhm. fo tiɲɛ de ka dɔn mun de bɛ k'an bana wɛ e denmisɛnnin kɛnɛkɛnɛ mm. i tɛ se ka foyi kɛ o tɛ jamakulu ko la fo bɛɛ de ko man kɛnɛ mm. a anw ko n ko fɛn dɔ de b'a kɛra maaw ka da la ko kuma o kuma bɛ fɔ a kasɛtiw b'an bolo a bɛ an an b'a fɔ ko an bɛ mɔgɔ dɔ ka hɛrɛ banamini an t'o ɲinina manzini yɛrɛ n'i ko e yɛrɛ k'a dabila i ka du kɔnɔ bi i ni musow de bɛ siɲɛ ta fɔlɔ o tɛ manzini feerela yɛrɛ kunko ye fɔlɔ koyi i yɛrɛ furumusow aw de bɛ siɲɛ ta manzini kana don na la a bɛ diya cogo di a bɛ se ka diya cogo di k'a sɔrɔ manzini ma k'a la mhm. misisogow falen don pikiriw fɛ mhm. Mhm. sɛ tɛ se ka don na la bilen a ka ja ɛ bagaji de bɛ taa don jɛgɛ la ji la jɛgɛ fɛ walasa u ka sa u ka cɛ ka feere mɔgɔw ma ee mɔgɔ a ye diɲɛ filɛ koyi diɲɛ kow kun tɛ tan dɛ O tuma e bɛ mun dun bi ko i bɛ kisi n'i ko i ka kisi yɛrɛ ɲini bi i b'i somaa bɛɛ gɛn ka yɛrɛkɛ wali i yɛrɛ ka taa kulu kunna i ka tɛmɛ ni baganw ye n'o tɛ i tɛ se ka kisi abada e bɛ mun dun nazaraw ka poison tɛ fɛn min na bi u y'an bɛɛ minɛ nɔgɔ donna fɛn bɛɛ kɔrɔ o zɛrɛ o ayiwa nankɔmafɛn bɛɛ foro kɔnɔfɛn bɛɛ kɛra nɔgɔ ye fɔlɔ i tun bɛ kaba kari foro la k'a jeni k'a ɲuman a ka di kosɛbɛ mais bi a lajɛ ni kaba ye su kelen si n'i y'a fara bɔ a la k'a jeni i b'a sɔrɔ a ka go nɔgɔ de y'a kɛ ɛ avocat mhm. avocat sun nɔgɔ y'o tiɲɛ o kɛla an bɛ fɛn caman kalama k'o la mɔgɔw ka da la k'a fɔ nɔgɔ nazara ye poison don fɛn bɛɛ la tiɲɛ ne min bɛ ka kuma ta kisi t'an si ye koyi mm, mm. don makɔnɔ de don o don ni i ta wulilen fɛn don min na i b'a mhm. ta ni ala ye tiɲɛ n'o tɛ an bɛɛ minɛlen don ka ban koyi mhm. mun de bɛ dun bi ko fɛn tɛ min na a ka gɛlɛn farafin dumuni yɛrɛ k'a fɔ nin dilanlen don an yɛrɛ ka halala la mm. ɛ umaru o fɛn tɛ ye o ɔ o la majini feerela man kan ka dimi ne kɔrɔ nin na o abada parce que ne yɛrɛ ni musow bi kɛlɛ nin na sanni ne ka se ale fɛ yen tiɲɛ ne m'a fɔ majini kana feere o ma fɔ mɔgɔw ka sabali o don ne m'a fɔ ne ko mhm. a bɛ mɔgɔ bana n ko an ye dalilu min sɔrɔ a la mhm. n'i y'a kɛ bagan kɔnɔ a bɛ cɛman kɔnɔ a bɛ bɔ cɛya la tiɲɛ n y'o de fɔ a fɔla ten a kasɛti b'an bolo a bɛ yen ɔ nka ne m'a fɔ a kana feere n m'a fɔ faamaw k'a dabila o ma fɔ ɔ ne y'a fɔ de an ka baro ninnu kɔnɔ mhm. ni n ye kuma fɔ mhm. n bɛ dalilu d'a la a bɛ kɔlɔsili kɛ o don ɛ sagajiginin kelen saya bɛ dɔ ka du tiɲɛ wa a ye dɔ nɔɔni ka k'a ka sagajigi kɔnɔ bani o don a t'a lajɛ wa a b'a lajɛ n'a y'o kɛ kelen fila ni saba a tɛna ne wele wa aa karisa i ye min fɔ ne y'a kɛ sagajigi in na ne y'a kɛ nin na an tɛ dɔ kɛ ɲɔgɔn ɲɛna wa ɛ ne ka nkalon mana segin ne ma n t'a fɔ n ko a wa ne tun hakili la wa o bɛ tɛmɛ o bɛ tɛmɛ an bɛna dɔ wɛrɛ sɔrɔ ɔ nka n'an ye min fɔ i b'a sɔrɔ jatenin dɔ b'an bolo mɔgɔ ni fili tɛ ban ji bɛ don da o da fɛ a bɛ fili hakili bɛ ko o ko ɲini fili b'a la nka ni n ko n ko ko caman na maaw ka da la kunfɛ kuma tɛ mɔgɔ dɔ yecogo nalon bɛ a hakili ma nalo dɛ abada dolo b'o fɔ an ye o tuma a bɛ mɔgɔw ɲɛna jamajan ni belebele bɛɛ de ye naloma ye tiɲɛ tɛ dɛ ayi belebele ni jamajan dɔw ka kegu ni surumani dɔ ye ni misɛmani dɔ ye nka faamu ɲɛfɛ adamadenw ye ɲɛkeguya ta farikolo fɛ o tɛ tiɲɛ ye dolo ma o fɔ dolo min bɛ hakili di adamaden ma ka kow lamara k'u ɲɛɲini kosɛbɛ o dolo bɛ adamaden kunbaya de n'i ye diɲɛ savantw kɔlɔsi mɔgɔ jalanin min ka misɛn kosɛbɛ savantba diɲɛ kɔnɔ dɔnnibaaw k'a fotow ɲini ka na o tuma n'i y'i den nalolen ye denmisɛnninya na kan'i jigi bɔ a la ni min kɔnna ka kuma ɲɛdɔn ka keguya yegeyege kabini a taamatɔ n'i ye fɛn o fɛn kɛ a b'o bɛɛ ɲɛnabɔ n'a kɔrɔla a bɛ cɔrɔkɔ ɔ denw bɛ bɛɛ ka so o bɛ yen an ka kuma ninnu bɛɛ ye wulibaliw ye tiɲɛ n'i sigala la dɔrɔn i b'a kɔlɔsi i yɛrɛ kɔrɔ ye o don o tuma i bɛ sɔrɔ ka na ne jaabi tiɲɛ ɔ majini mhm. an ka jate ye min jira an na mhm. a bɛ maa bana tiɲɛ ɔ o ye majini dɔrɔn de ye o don anw kuman'o kan o kɛla ɛ eh, mais fɛn joli joli don min bɛ k'an kɔnɔ mm. ne ye majini de ta kɛ n'o tɛ n'an ko an yɛrɛ kana bana bele mhm. f'an ka fara nazara la sa kɛ tiɲɛ ɛ eh, an bɛ se ka fara o la bilen wa ayi han an tɛ se sunbala min tun bɛ don na la ntatu min tun bɛ don na la mhm. ni duguba kɔnɔ den dɔ y'a kasa mɛn na la n ko a b'a fɔ ko a tɛ se ka dun tiɲɛ ɛ mais o t'an ka fɛn si dɔlen ye wa e kɔni b'a dɔn sunbala ba ye nɛrɛ ye o don ka nɛrɛ kolo toli dɔrɔn mhm. k'a don na la k'a dun fɛn wɛrɛ foyi ma ɲagama a la mhm. n'a fɔra ko piiri kɔni mhm. o de don o don fo ni maa min y'a ta dayɛlɛ ni dimɔgɔw ye fan d'a la mhm. n'o tɛ mm. sunbala kɔni mhm. docteur t'a fɔ i ɲɛna fiyewu ko sunbala dunbana de filɛ k'i minɛ abada docteur t'o fɔ i ɲɛna o tɛ fɔ zirabulu na docteur mana kalan cogo o cogo a t'a fɔ i ɲɛna ko zirabulu na de ye nin bila e la abada a t'o fɔ i ɲɛna o tɛ fɔ o tuma an yɛrɛ ka jamana yiriw a tobiba bɛ se ka goya i ye walima muso min y'a tobi o nɔgɔ bɛ ɲugula la o bɛ se ka kɛ walima fɛn wɛrɛ donna a la a tobiba ɲinɛ ma n'o tɛ an ka jamana yiriden ninnu tɛ maa bana abada u tɛ maa kɔni bana anw fɛ yan ayi nka n'o dilanna Umaru ee o ye farafin dumuni ye o man d'an ye ayi an bɛ ligiligew de fɛ o don ayiwa bana filɛ bi n b'o f'i ɲɛna ɛ eh, foyi ma busew yɛrɛ gala ni misi pikiriw tɛ o o don n'i bɛ sogo tulɔlen ɲini bi mm. i bɛ sɛgɛn dɛ tiɲɛ wa i mana sogo o sogo don i ka na la mm-hmm. a ni muso min bolo jɛn dɛ a mm. dɔw tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dɛ fɛn min kɛra ka misi pigi o de bɛ na tigɛ mm-hmm. o de bɛ na tiɲɛ wa sogo duman tɛ yen a man ca tugun Ah, D'ailleurs u ye- u nana an nɛgɛ ni sɛw ye Mhm. k'an ka sɛw bɔ an bolo Mhm. ka na n'u ka sɛw ye Mhm. sisan u bɛ fulaw de nɔfɛ Mhm. u bɛ misi misi ayiwa sawa ta fo tubabu jamana la Mhm. u bɛ n'o kɛ fulaw ka misiw kɔnɔ yan Mhm. tuma misiw ba bɛ yɛlɛma Mhm. ee Umaru nin kɛra baara ye A kɛra. o tuma fɛn bɛɛ la ko anw yɛrɛ ta de man ɲi Mm. ne ka kɛlɛ ye nin de ye O don. mais nin ye kuma de ye Mhm. a fɔkun de ye e min tulo bɛ ne kan na tɔɔrɔ dɔ bɛ e yɛrɛ la yen don go don e bɛ ka kule n kɔnɔ ɛ anw ta ye dɔ wɛrɛ ye a na kɔnɔdimi fura bɛ n fɛ quoi o don ɛ i bɛna i ka warini d'a ma an b'a minɛ ka dun kɛ n'a wulil'i fɛ tugun i bɛ na o tuma an b'an si kɛ o de la N'i ye maa o maa ɲininka bi, unhun, he Umaru mɔgɔ min kɔnɔ t'a dimi o ka dɔgɔ dɛ, a ka dɔgɔ, hali docteur yɛrɛ kɔnɔ b'a dimi, tiɲɛ, ɛ o tuma an bɛɛ kɔnɔ bɛ dimi o tuma an bɛna kɛ cogo di? A ka gɛlɛn, ee Umaru aa a kɛra baara ye dɛ, o kɛra, ka se ka adamaden bɛɛ kɛ furudimitɔ ye, un, ni furudimi t'i la typhoïde de b'i la ou bien en tout cas ɛ tubabubana dɔ kɔni b'i la, tiɲɛ. an bɛɛ bɛ ka débrouiller de n'o tɛ tɔ t'an si la bilen, unhun, e e ka denw wolo o kɔnɔ, unhun, u ka se ka kɛ mɔgɔ kɛnɛw ye, un, jateminɛ foyi tɛ k'a la, unhun, ayiwa ni mɔgɔ min ko a Karimu e dun ko an k'a kɛ cogo di, unhun, ne b'a fɔ a ne m'a fɔ an k'a dabila koyi, ayi. ne de fɛ n'a y'a sɔrɔ an ko an y'an yɛrɛ ta ne de fɛ n'a y'a sɔrɔ tigi b'an na ko dɔw ka kan ka ɲɛɲini ka sɔrɔ k'a bila marché la dɔ bɛ n'a fɔ ko baarada bɛ an fɛ yan o ne bɛ n'o tigi jaabi o ɛ umaru yuruguyurugu dama min bɛ kɛ jamana in kɔnɔ kɔlɔsilikɛso jumɛn bɛ yan ko n'i donna ka miliyɔn dɔ ye k'i t'i don n'i ta ye e y'o kɔlɔsiliso ye wa ayi tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ baara e baara yɛrɛ sɛbɛ da jamana kɔnɔ sɛnɛ kɔfɛ dɔgɔtɔrɔso dɔgɔtɔrɔso kɔfɛ kiiri tigɛ an bɛ sɔrɔ ka don ko tɔw la mɔgɔ minnu ma nin faamu dugukolo ye mun ye bɛɛ bɛ kule ayiwa n'i taara fɛn o fɛn kɛ ɛ midi sela de an ka jigin dɛ i tɛ taa ji suma min i bɛ taa dumuni de kɛ o don n'i ka jamana ɲɔ tɛ jamana wɛrɛ ɲɔ don wa ɲɔ tɛ sɛnɛ fiɲɛ ni dugu ni san cɛ koyi a bɛ sɛnɛ dugukolo kan de o don dugukolo mana ban diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ jɔnya de bɛna daminɛ yen hali ni den min wolola k'a sɔrɔ dugukolo t'a fa fɛ duguba kɔnɔ yan du t'i fa fɛ yan i b'i si kɛ louage la e bɛna taa daga jɔn ka so n'a tigi mako sera a ma e bɛ bɔ e ta de ye dugukolo ye wa jɔnya ma daminɛ wa dugukolotigiya de bɛ maa kɛ hɔrɔn ye quel qu'en soit i y'a san duguba kɔnɔ k'a k'i ka du ye ou bien aw ka jamana dugukolo don o bɛɛ ye dugukolotigiya ye kuma bɛ nin de nɔfɛ o don ni dugukolo banna tuma min na an bɛ cɛ ka taa an yɛrɛ sɔrɔ jamana wɛrɛ dunanya daminɛna ala m'an kisi o ma o tuma ni jamana dugukolo lakanana mhm. jamana kɛnɛya ko de bɛ ɲini ɛ mais e ye yɔrɔ jumɛn ye ni wari tɛ tiɲɛni kɛ yen mhm. ka dɔgɔ ne dun y'a fɔ i ɲɛna siɲɛ caman mhm. n ko kalan bɛɛ peut-être ka fisa ni dɔgɔtɔrɔya ye i filila i ka jate la i bɛ segin a kan kiiri tigɛcogo ma ɲa mhm. n'a ma ɲa jugement dɔ la mhm. a bɛ taa cour eh, eh, d'appel la mhm. a bɛ se ka taa yɔrɔ wɛrɛ ɛ eh, umaru ni dɔgɔtɔrɔkɛ filila banabaatɔ kunna o bɛ taa ɲɛnabɔ alikiyama